yala bi an bɛ don min na komi e yɛrɛ ye muso ye a bɛ se ka kɛ muso wɛrɛ b'a ka ekipi la nka an nana e kelen sɔrɔ yan bi aw ka mɛri dawuda kane ani a ka kɔnseyew cɛ bɛ cogo di yala aw bɛ a bɛ ɲininkali kɛ aw la aw bɛ ɲɔgɔn kɔnsɛrite ka sɔrɔ ka décision ta wa walima a b'a kɛ i n'a fɔ mali sariya caman bɛ ta cogo min k'a bɔ sanfɛ dɔrɔn k'a cun walima aw bɛ bɛn ko la anw bɛ fɛn fɛn kɛ an ka mɛri kɔnɔ an ka mɛri frontière tɛ conseillers ni mɛri cɛ hali ni hakilina b'i la décision tali tɛ hali ni hakilina b'i la n'i nana n'i sera an ka mɛri ma k'a fɔ aa nin hakilina bɛ n na dɛ n'i y'o hakilina fɔ a ye a bɛ tɔw wele aw bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ décision ta ɲɔgɔn fɛ a bɛ sɔrɔ ka a waleya

Welewelekan min bɛ ne fɛ ka da kunkolo kun kan o ye i ni ce i ni baraji balimakɛ ɛ i bɛ se k'i tɔgɔ n'i jamu f'an ye ne tɔgɔ muru bayi jara ayiwa ee sɔgɔmada in na an sera yan nɔ aw ka komini na an ka kɔnkuru min n'an y'a organiser n'an k'a ma prestige Africa Prestige ta la an sera aw ka maire ma ka ɲininkali dama dama sɛmɛ a la depuis n'a sigila commune kɔnɔ fo kana se bi ma a ye baara mun kɛ o n'a ɲɔgɔnna caman ayiwa n'i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna o la
bon ne yɛrɛ filɛ mandat filanan de la nin avec le maire nin mandat in na suis chargé président du commission des finances an ye baara caman kɛ baara o baara gɛlɛya b'a la an ye baaraw kɛ an ye gɛlɛyaw sɔrɔ mɛ alhamdulilayi gɛlɛyaw caman minnu bara bi an ye jiko sira fɛ an ye ji don an ka komini dugu caman na an ka dugu wolonfila de bɛ yan a ka dɔgɔ ji tɛ yɔrɔ min na sisan epi ji sanuman fɛnɛ ekɔliko sira fɛ an sera ka ekɔliso dɔw jɔ yɔrɔ caman na hali bi an bɛ mɛtiri dɔw fɛnɛ sara n'an taara kɛnɛyako fɛnɛ sira fɛ an ye dɛmɛ don fan caman fɛ halisa an ka fura dɔw bɛ yen an'an ka minɛn dɔw bɛ kɔfɛ ka na mɛri yɛrɛ wulila ka yala ka taa dɛmɛ ɲini ka o dɛmɛ bɛ sira fɛ ka na ala ka diɲɛ n'u sera an ka kɛnɛyaso bɛ yɔrɔ yɔrɔ a bɛɛ bɛna dɔ sɔrɔ a kɔnɔ donc n b'a dɔn mɛri kɔni mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko mɛri bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ mɛ koba saba min bɛ yen n'o ka gɛlɛn kalanko kɛnɛyako jiko o b'o kɔnɔ bon an kɔni sera ka dɔ k'olu la
komi e yɛrɛ ye mɛri komisɔn finansi perezidan ye yala i bɛ se k'i da don aw ka takisiko gɛlɛya jumɛn bɛ aw kan wari sarabaliya la TDRL ko parce que anw fɛ an ka faamuyali ma se o ko ma kojugu mɛri y'a fɔ an ye aw ka conseiller wɛrɛ y'a fɔ an ye n'o ye Umu Tarawele ye, oui, ee madame Tarawele Umu Keyita ye, oui, ko aw ye réalisation dɔw kɛ, oui, mɔgɔ dun tɛ se k'i da fa mugu jalan na ka sɔrɔ a ɲigin ji t'i da, unhun, an yɛrɛ tun bɛ tɛmɛ wagati dɔ la yan mairie in tun ma clôturer, unhun, salle dɔw bɛ mairie la o tun ma jɔ, unhun, aw ye musaka sɔrɔ cogo di yala i ka commune denw bɛ wari ladon wa komi e ye waribon tigi ye ko mɛn dan ye mɛn tigila ye an k'a mɛn e da o ka fisa an k'a mɛn maa wɛrɛ da, taxe bɛ sara komi san bɛɛ n'a cogoya don an bɛ burusi kɔnɔ na de la sanw sɔrɔ tɛ kelen ni san min gɛlɛyara o yɔrɔ fana bɛ mairie ka taabolo la takisiw sarali la sinon takisiw bɛ sara an ye fɛn caman kɛ hali mairie clôture nin mairie yɛrɛ ka fonds propre de don donc takisiw bɛ sara an bɛ don min na i ko bi mairie ka ni kɛnɛya wariko la komi e de ye waribon tigi ye a bɛ cogo di bon bi alihamdulilayi bi alihamdulilayi Dio mairie la an b'a fɔ ko alihamdulilayi parce que mɔgɔ ni pour que i ka bi position dɔn i b'i ka kunun de lajɛ n'i ye kunun lajɛ ka na bi lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko bi ka fisa hali bi a ka d'an ye a ka taa ɲɛfɛ ka sago bi fɛnɛ kan bi ta in kan mais bi kɔni an b'a fɔ ko alihamdulilayi vraiment sɔrɔ bɛ ka sɔrɔ an ma se an ni yɛrɛ sago la fɔlɔ mais alhamdulilayi an bɛ ala barika da o ye tare ye tare ye i ka kuma o ye tiɲɛ ye n'i y'a mɛn n ka bi ka di o ye kunun lajɛ ko n'i taara la i ka tile lajɛ ko su tɛ ko i la maintenant depuis an nana aw ka mairie kɔnɔ an y'a ye aw bɛɛ ye denmisɛnnin o tuma o secret ye jumɛn ye gundo jumɛn b'aw bolo aw denmisɛnninw danaya sera ka da aw kan yan cogo di aw ka équipe bɛɛ ye jeune o tuma dalilu jumɛn b'aw bolo o la bon dalilu t'a la an b'a fɔ ko dalilu b'a la parce que démocratie yɛrɛ nalen a tun ma faamu Mali kɔnɔ parce que an tun b'a to cɛkɔrɔbaw bolo an nana ye u mɛnna denmisɛnw tɛ ka don mairie kɔnɔ an yɛrɛ fana wulila k'an jɔ mɔgɔkɔrɔba da bɛ ka ɲi ko o ko la a ka ɲi k'a dɔn sini ɲɛsigi dilan ni denmisɛnnin dɔ ye nk'an fana bɛ wuli ka tugu kɔ pour que an bɛ se ka sini bɛ se ka nɔgɔya cogo min na parce que n'i bɛ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn na a ka kan i ka dɔ préparer ka bila quoi donc an fana y'an sen don a la o cogo la ala barika la denmisɛnnin caman y'a faamu i y'a ye ko mairie bɛɛ kɛra jeune ye sisan u y'a dɔn ko ɲɛtaga yɛrɛ de bɛ denmisɛnninw bolo o de y'a to u wulila k'u jɔ denmisɛnnin ka ca n'a mɔgɔkɔrɔba ye parce que yan mairie la il y a 11 conseillers bon ni n ma fili n'a bɔra mɔgɔ fila naani na n'a si bɛ 50 ans bɔ a bɛɛ bɛ de 40 ans jusqu'à il y a même 25 ans b'an na yan ok i ni ce i ka nin jaabi ninnu dili na Mom TV b'i fo hali bi ala ka yiriwa di Dio mairie ma hali bi ala ka si ni kɛnɛya di Dio conseiller ma ani Dio dugutigi Dio cɛ ni muso ala ka Dio ɲɛtaa kalifa aw la k'an bɛn waati wɛrɛ

o diyara an ye ko e ye dugukolo tigi ye diyo mɛri kɔnɔ diyokaw tɔgɔ la mali kɔnɔ n'i ye mali kungo bɛɛ lajɛlen jateminɛ bi aa dugukolo ko kuma ka ca dɛ o tuma an bɛ dugukolo ko kɛlɛ min mɛn yɔrɔ tɔw la yala diyo dugukolo ko kɛlɛ dɔw kun kɛra aw kan wa walima an bɛ cogo min na don min na i ko bi dugukolo ko bɛ cogo di diyo

bi kɔni alhamdulilayi o diyara an ye mais est ce que i bɛ se k'i da maga an na bi komi diyo komini don a man jan bamakɔ la dugukolo n'i bɛ fɛ ka dugukolo sɔrɔ diyo a musaka ko bɛ cogo di a papiye ko bɛ cogo di a bɛ sɔrɔ sira jumɛn kan komi an lamɛnnen don yɔrɔ caman mali kɔnɔ mali kɔ kan a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ fɛ ka na a ka diyo k'a sigiyɔrɔ ye nka a bɛ fɔ a ɲɛna ko diyo man ɲi a dugukolo da ka gɛlɛn welewele jumɛn bɛ yen ma kibaruya jumɛn b'e bolo o dugukolo ko kan bi ka di an ma

anw bɛ papiye de ci olu fana ma ka fɔ k'an mago bɛ yɔrɔ la maintenant olu de bɛ sɔrɔ ka décision ta ka dugukolo in latɛmɛ anw ma jamana tɔgɔ la quoi ka fɔ k'a latɛmɛna diyo mɛri ma ɔ o la anw mɛri bɛ sɔrɔ ka bilitɛn ninnu b'a la ɔ n'an ye bilitɛnw bɔ olu la ɔ u bɛ anw yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ yɔrɔtigi bɛ dɔ sɔrɔ maintenant feere cogoyaw la mɔgɔw bɛɛ b'i ta gérer i yɛrɛ ka cogoya la n'i b'i ta garder i b'a mara n'aw b'a tila aw ka dukɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw b'o kɛ maintenant i ye min fɔ e bɛ fɛ ka n'i sigi diyo n'i taara se mɔgɔ dɔ ma a y'a ka yɔrɔ di i ma aw ni ɲɔgɔn cɛ la aw b'o dilan cogo o ye e n'o cɛ

a bɛ se ka kɛ i ko y'i da sera a ma i y'o jaabi dɔ d'a ma i ko ko n'i bɛ fɛ ka dugukolo san maa min fɛ n'aw bɛnna mun na nka e yɛrɛ bolo komi e bɛ mɛri kɔnɔ e ka baara ɲɛsinnen dugukolo ko ma yala i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna bi dugukolo gɛlɛya o gɛlɛya diyo kɔnɔ a tɛ se ka tɛmɛ joli kan du cadre kɔnɔ an ma hectare fɔ an ma foyi fɔ mais n bɛ fɛ ka du sɔrɔ ka n sigi bon n'i bɛ fɛ ka du sɔrɔ diyo yan yɔrɔ dɔw bɛ yen tel que an filɛ yɔrɔ min na a nana n'an ka chef lieu yɛrɛ n'i ko i bɛ dugukolo sɔrɔ yan nɔ bi a papiyema a ka ca a la fɛn i b'a daminɛ peut-être waa bi wɔɔrɔ waa bi seegin ka taa fɔ waa kɛmɛ ni kɔ yɛrɛ i b'a sɔrɔ fana maintenant an ka morcellement dɔw bɛ kɔfɛ u ka jan dugukɔnɔna na olu yɛrɛ dɔw fana i bɛ se k'olu sɔrɔ waa tan i b'a sɔrɔ waa duuru mɔgɔw bolo yɛrɛ parce que olu ye kungokɔnɔnaw ye dɔɔni u bɛ kɔfɛ u bɛ fɔɔnɔw k'u mɔrɔti i b'a sɔrɔ baaraw ma se yen olu cogoyaw don quoi wa yɔrɔ dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ se k'a sɔrɔ hali waa bi naani na yen nɔ a bɛ ten a bɛ dépend yɔrɔ cogoyaw la yɔrɔ dɔ bɛ kɔfɛ dɔɔni dɔ bɛ gidɔrɔnda la maintenant n'i ko i b'a ɲini gidɔrɔn da yɛrɛ la yɔrɔ tɛ yɔrɔ min ni gidɔrɔn cɛ o fana na i laban bɛ don miliyɔn kɔnɔ la sa dɛ